So.
Ee, n'egbughị oge ọzọ n'egbughị oge ọbụla ihe anyị ga-emewe wụ ee nye a nkọwa ịma na anyị niile anọkọtala nga a wee Introduction. anyị anọrọla nga a. ikekwe ịhụla onye hụ onye hụ onye mana ịma na ngele ya si wụrụ nwanne ee ihe anyị ga-emewe wụ nkọwa a bịa na ụmụ ahụ ụmụ niile eh, Mmadịnanya mụrụ each family pụta ha kọwa onwe ha kọwa ndị ha bụ kọwasịa ka mpala ka ha si wee dị ka ha si wee relate to Mmadịnanya ọ ihe anyị ga-emewe ka ọ ga-abụ ịhụ nwanne na ịmara na ngele ya si wụrụ nwanne maka ị nwere ike hụ mmadụ onye ajụọ ele aha m agwa ya na aha m ọ wụ Felicia mana ịma ihe jikọtara gị na ịma ma nwanne pa gị ka ọ ma nwanne mma m mana ihe mana onye onye onye nwanne m mana ịghọta na ngele ya si wụrụ nwanne biko ihe anyị ga-emewe wụ nkọwa ahụ ee adị na anyị ga-esi mee ya bụ anyị ga-ebido n'isi na nwa izizi ọ mụrụ anyị ebido na ya kọwama ndị wụ ndị family ahụ e indicate akọwa ihe dịka lee onye dị otu onye dị otu a la ụmụ ole ọ mụrụ onye nke alụọ ya ibe onye nke alụọ ya ibe ọ ya bụ ihe anyị ga-emewe ee ya wụ anyị kwesịrị ibido na mba na ezinụlọ Mgbeke
yes nwa ya nke izizi Mgbeke wa adres Mgbeke Ezike Mgbeke Ezike alụrụ ya na ezinụlọ Ohizu Okoside n'ụmụ ebe ma ọjọọ obodo ọ ya kpere ya kpere oge ahụ ee chai ọ ga-akọwazi ka ezinụlọ Mgbeke Ezike na Ohizu si wee dị
ọ gbasikwara ike prophetess ụmụ ya pụtasịa ụmụ ya pụtasịa
ezinụlọ ya pụtasịa bikonu Ohizu Ohizu ya bụ Ezike em, Mgbeke Ezike Okoside pụtasịa nụ ihe mgbe oche Mgbeke Ezike ihe mgbe oche ụmụ ịlụ dị ya n'azụ ehe ụmụ ya gbakọtara ya nso ọka ọ dị ihe mma ọ mụrụ ngwa pụta nụ yes
Mgbeke Ezike ya wụ ada e bu ụzọ mụta na mpere ezie ya mụtara m etu o labata labata etuo ya nke ọzọ wee bịa bido na-amụte ihe a atụghị ihe mgbe e siri mee ya enuwe ọdụ onye nnewi si bido wudu bido ka anyị bidoro taa mana o ruo n'afọ ọzọ ọ wụ na anyị ede ndụ ọ ga-ahụta ihe bụ ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ na-aka nkụ ụmụ ụmụ ka nkụ nnukwu ụmụ ụmụ Mgbeke Ezike anyị eruo ole nga maka mụnwa na onwe m aghọta ihe a na-eme ụmụ ndị ụfọdụ nọtụ ule ka ndị ama n'ihe a na-eme so ihe ga-eme na-enwu ahịhịa Chineke ọ wụ na o nyekwuo anyị ndụ afọ ọzọ unu ga-ahụ na okpuru Mmadịnanya na mgbe anyị na-eme ihe mgbe ndị amasị na-ebe abịa

ee anyị na-ekele ọ the first granddaughter granddaughter Mmadịnanya the first granddaughter Mmadịnanya then um, ee ka o si kọwa ya bụ nyanwa bụ nwa nke izizi ya bụ nwa izizi ya bụ nwa izizi Mgbeke Ezike ya nwa bụ nwa izizi alụọ ya n'Amaifeke ehe n'Ụmụobom n'Ụmụobom n'azụ nga wee so papa m bụ nwa nke abụọ then nwanne m onye nke yi green ụmụnne m ndị nke ọzọ anọ ya then nwa ya awụ onye nke yi red ndị nke ọzọ bụ nke dị ọcha na nke obere chasị wụ ụmụ ụmụ ya ee then nwanne nwanne papa m nke ha mụrụ ha ịtọ nke obere chasị ọ ya mụrụ onye nke yi yellow ụmụ ya buru ibu mana onye nke a wụ onye bịanwurunụ
Praise the Lord. Ndewonu. Awụ m nwa Ugochi ka a na-alụ n'Ihioma. The last born Ugochi. I traveled all the way from Owerri to be here. Maka mkpa ihe a Okechọrọ ọbara. awụkwa m onye ọrụ oyibo so ihe m ji bịa ebe a wụ na ndị na-amarọ m ahụkwa m next time amata onye m wụ ọfụma so asị m ka m kele unu ndị m na ha nwere m ebe a so ụ- ụbọchị time adịrọ for me so i have to go back so i want to drop my widow's mite for the support group ka chineke m gọzie unu in the mighty name of jesus ndị niile wetara ego e ji mee ihe a

In Jesus' mighty name I prayed.
Have you spotted them? Praise the Lord. Ugochi Ezike nke a na-alụ n'ihe ọma but Ugochi late. Abịala m bịara abịa kemgbe 1 o'clock. Ama m na occasion a ga-adịwa ruo otu a. because enwere m two other places to go mụ wụ headmistress central school amaebu ebenatọ so onye na-achọ m achọ you can contact me praise the lord i'm supporting this occasion with 2000 naira
mm. nwanne m ịgbalala onye nwe anyị kwụghachi gị n'aha jizọs
ee biko ee ndị ezinụlọ mgbeke ezike akọwachala onwe ha ndị o ruru wee wụ ezinụlọ ogbedi ezike Ogbedi Ezike, biko pụtanụ. Ma nwaanyị a lụrụ alụ na ya ma ọgọ m ihe niile, biko pụtamanụ. Ogbedi Ezike, pụtamanụ pụtamanụ o.

the second daughter of Maazị Mmadịnanya Uruọzọ Ezike Ogbedi Ezike a lụrụ ya n'Amaifeke n'Ụmụobom Amaifeke to be precise ọ ya mụtara ọ mụtara ụmụ ịsatọ nwoke na-anọ nwaanyị na-anọ ofu nwaanyị a lụrụ ofu n'amaifeke lụrụ ee ịtọ n'okporo Ah, ihe a wụ mbido ka a ka na-ebido so anyị nche nweta ike izukọta ọnụ mana ndị ya n'ebe a ndị ka nọgidegoro ndị ihe a na-eme so n'aha ogbedi ezike and family anyị ga-enye unu 2000 naira wee na-akwado ihe a na-ebido praise be the lord

ana m ekwutekwa ya ndị ụmụobom amaifeke ee ka ha na-apụ ee e nwere ihe anyị chọrọ ikwu maka sọpọt ee ihe e mere nga eziokwu a kọntributuru ego wee mee but anyị na-arọn into deficit anyị ebiela ego ebie were mee ụfọdụ ndị ọzọ biko anyị ga-adị grateful for any support anyị ga-receive very very important ee ndị o ruru turn ha wee wụ ndị ezinụlọ ego ego ego ezike Ego. Ego Ezike. Ezinụlọ Mọni Ezike. Ego Ezike.
Mọni Ezike.
Ah, biko na onye ri ji ya eriri abụọ kpọọ ga-eburu bịa ego dị mee na ego pụta sụba nile Money come out. Money, come on. Money, money, come on. Money come out.
um, but um, ọ wụ ndị ị ma a sị ọ wụ ndị a hụrụ n'ụlọ na-ebufe ozu nwa Ọhịa ọ wụ nne.
ndị Lagos erere pụọ ndị ugwu Hausa yola erere pụsịa Atakwala ha o. um, Moto but 20,000. mgbe ahụ a na-ekwube sị a ga-eme ihe but papa m gwara m sị na nke ahụ rese na nke a ka ka mgbe ọbụla e ji yi ihe a ga-ahụ multitude of people a sị na mpụlaga anyị ruru 90 pesenti ma a gụsị a gụma ya a gụma more than that aha so ndị
a hụgodoro ebe a na ndị sabat a nwere ndị sabat a nwere ndị roman katọlik a nwere ndị CMS a nwere ndị sele a nwere ndị ha ha na-abịa they are coming ọ bụ ndị sabat ga-emechibe

Ọ wụ lọlọ oyiri di ya lọlọ oyiri di ya A- Angela Emuka ọ wụ nwunye nwanne m nwoke nke diọkpara Yes. Ee, nke e nwere ebe a wee ọ wụ lọlọ ome ka di ya Emuka ọ nwunye m dị ha unu nene ya na ahụ unu ga-ama sị that ego ahụ a kpọrọ nne anyị ọ na-apụta na ya n'ahụ ehe ya wụ ada ada antoni ada antoni nnedi nnedi emuka ugwu ya wụ unu hụ anya unu ga-ahụ unu ga-ahụ na ọ dị kewa nke nta na na na nwaanyị ala ebube ala ebube ugwu emuka ndị tosiri ha abịa ha ka na-abịa on the way maka o mere mgbe a na-eji eje okeshọn 6 o'clock 6:30 a na-eje okeshọn Chijioke Maazị Chijioke Ugwu Emuka nke a bụzi diọkpara ahụ diọkpara anyị ahụ na-ekwu n'odo ala n'odo ala nke a diọkpara anyị ahụ na-ekwu n'odo ala diọkpara anyị ahụ na-ekwu nna ya chiri echichi nna ya chiri eze maazị e wee garakwa aha o chi ahụ nna nyere ugo maazị eze nna nyere ugo emuka ọ ya dị ha ya dị ọma anyị ke ndị ọ mụrụ ụmụ ya nwa ọ mụtara ụmụ ya si n'otu n'otu nke ke wụkwa nwa chijioke

So, uh, okay, okay. Uh, don't. ee eh, biko nna anụla anya ya
supplier nke cement ka nke baro
nke mmanya mmanya okay supplier bịa bịa bịa mmanya supplier bịa ka m fụ gị onye supplier bịa ka m fụ gị biko
ndị eh, ezinụlọ ego alụrụ na ụmụ ebele okporo Ah, ndị Sokola. o rutere wee bụ ezinụlọ ugochi ezinụlọ ugochi ugochi ezinụlọ ugochi Ezinụlọ Ugochi pụta nwanyị ọma yes ihe ọma British

anyị agụsịla akwụkwọ dị ka na 1969 nke ukwu na-akpọ anyị sị anyị bịa ka anyị mara na ụmụ ma o ruzi oge ugbu a nụ anyị nọdebe ihe ndị ahụ so na-ekelere m ndị niile wu ndị kwadoro ije anyị bịara taa

ndị kwuru mgbe a aha awụ nne ha dị nọ anyị nọ nwaanyị mpa m onye a nwunye ya lọlọ ezinne ya awụ diọkpara nna m oke oke tọrọ nọ ya nọ ya na nọ ya akọzie mụ awụ last born ndị nọsị nga na-awụ ụmụ oke ụmụ nwa nke m anọ nga nwa nọ ya nọ ya

Chukwu emela nwanne na ihe ọjọọ. Thank you. Ee, N'egbughị oge, anyị ga-akpọlite ee, ndị be ụmụ oroma Orunwanyị Orunwanyị ezike biko ndị be Orunwanyị ezike ndị okporo ndị ụmụ ogbenwe ọcha a hụ dimkpa na ogologo imi ya Bịa nna m ochie.
ọkụrụkpa odumodu

chief Erua wụ nwa mmadụ n'anya nke ise
alụ ya na alụ ya na Ududu Okporo nwa ezi nwa ebe mochi Ududu Okporo so anyị bịara ka anyị nọnyere ezinụlọ taa ihe ụmụazị ahụ mụtara ime anyị ragịrị ya agara n'iru

Ezike alụ n'ezinụlọ Oguamanam n'obodo Okporo dịka nwanne nwoke si kọwaa ọ mụtara ụmụ nwoke anọ ụmụ nwanyị abụọ ebe ụmụ nwanyị abụọ ahụ ofu wụ Reverend Sista Lucy sinda Oguamanam mana ọ nwụgo ọ dị late kịta then onye nke nọ nga wụ diọkpara diọkpara Orunwa ezipụta ụlọ nga wee mana ọ lụgo nwaanyị mụtakwa ụmụ nwoke atọ ofu nwaanyị mana ha anọha ebe a ụfọdụ na ha nọsị Lagos then onye nke nọ ebe a wụ mụwa na-ekwu okwu bụ Theophilus Ogu onye nke bụ onye ọ sọrọ mụ alụkwọ nwaanyị wee mụta ụmụaka ndị a

mhm. ka ozi nke alụkwa ha n'Owerri so onye nke a wụ Uchechukwu Ogu onye nke nsọrọ mmadụ wee sọ ọ bụkwa ya nke nwaanyị bụkwa Viki alụrụ n'Ọlụ ya sọrọ ya mụta Viki ahụ mụtara nke a Viki ahụ anwụgo ee nke a nwa Viki nke ise o nwekwara ụmụnne ya ndị ọzọ mana ha anọha ebe a onye nke a wụ Uchechukwu Ogu ya wụ nke nwoke nke ịtọ ụmụ ya ga wee ma nwunye ya ha chere na ha ga-amara ha bịara onye nke ọzọzi bụ uche em Chinedu Ogu ọ bịara ndị ụmụ ya nọrọ nga so anyị na-ekele Chineke na ụdị ọnọdụ a

aka kụwa biko nata ya aha ya dee fon nọmba ya ozugbo
biko ị mara na ị wụ nwaanyị na ife na famili Okorokwo Ezike biko jee ka unu nyere ha aka n'ike nni ee biko so that ka ha wee nwee ike ịpụta biko ndị nwaanyị ndị ọzọ biko unu jeenu nyere ha aka n'ike nni o ka ha wee pụta biko unu

nna anyị anọghị okwu m na-ekwu ka ọ ya dispozi ekwue
pụta na oche pụta na oche ọ nọ ya onye sị na ọ nọ

wee na-asị unu biko chukwu gọzie unu gọzie ezinụlọ unu ihe ọbụla awụ ihe unu ọ ga-adịrị unu mma ee ụmụ m onye nke bu ụzọ ekwu okwu ga-awụ ada m nwaanyị dorothy ezike ee so ihe ọ bụla awụ ihe ọ bụla na nga were lie ya. o nwere ebe m jere bịa bịa ebe dị etu ya werezie nchebe ọ ya kpatara m ji ga anọ na mgbe a na so na-asị ụlọ anyị wụ ụmụ obi dara mgbe mbụ anyị wụ ụmụ ofeke wee mezie ụnụ mana a na-eme ihe na-eji na-ekele anyị bụzi ụmụ obi dara uwe eh, so na I don't think na o nwere mmehie ma ihe dị agha anyị ga na-enwe site na nwaanyị anyị ahịa ọgụ ọzọ chairman nke ọzọ anyị nwekwara ewu

so mụwa bụ nke ada nne m na-aza bụ dorothy ezike but ugbu a a lụ m na awo idemmiri onye a bụ nze norbert mmadụakọ awo idemmiri edenta so ebe ahụ ihe m na-azazi ugbu a bụ dorothy mmadụakọ so onye nke ugbu a bụ my second sister ya nke m tọrọ

Ijeọma Egbeji otu a ka ụmụ ya dịkwa a na-agụta ha ọnụ ya na di ya na ụmụ ya nọkwa ebe a nke last born anyị nke a na-akpọ Ujunwa Ụnanka amụrụ alụrụ ya na Okporo Abara Okporo ka alụrụ ya na ụmụ ya nọkwa ebe a so anyị ncha zuru oke ebe a na-ekele Chineke na-ekelekwana ihe a na-eme ebe a maka oge a gwara m lebe ihe a na-eme agwaghị m n'oge

na ndị ọzọ na-eto ha n'azụ na-agbalị ka n'aha Jizọs onye bịara bịara ebe a ọ ga-ala n'udo n'aha Jizọs ụkwụ o ji wee bịa na ezinụlọ ya ga-alakwa n'aha Jizọs onye nke a bụ onye isi obi ewu echefuru m nna ewena iwe ọ bụ nwa nwanne nwoke a na-akpọ Charles Ezike late Charles Ezike

ehe so ọ bụkwa ha ncha zuru oke ebe a so ana m arịọ onye ọbụla ụkwụ unu ji wee bịa ebe a ka a ga-eji ala n'aha jizọs na ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-azụ ahịa na ndị niile bịara ebe a ihe ọbụla ị na-eme onye nwe anyị ga-agọzi gị n'aha jizọs afọ 2021 ga-abụrụ anyị ihe ọma n'aha jizọs na ụmụnne

yes achike ngwanụ biko anyị ga-enye na akat nọmba ihe na kwutere ewu 229,000 biko na achike ma ekwu okwu Hello.
Hi.
Hello. Hallelujah. Ah, biko onye kwuru na ọ bụ ebe a bụ ọgọ unu nwoke esi m ọdị wee from uh, Awo Idemili ebe ebe mgbe nna m dị ndụ ihe ọ gwara m bụ na ọ bụwa mgbe ihe ọ bịara ịlụ nwaanyị n'Amaifeke na onye ma ihe bịakwara ịlụ nwaanyị n'Amaifeke si apapa nne ezi igbo ka o ziri ewere ndị mgbe ahụ ọ dị ndụ unu ewekwala iwe na ana m eri oge unu obere mgbe ahụ ọ dị ndụ every two weeks na ọ bụ ihe mere ka ọ ga ibu nkwụ elu ga meet ọgọ nwoke bụ Otuokere Ezike a ṅụsịa ya ṅụrịa ya n'udo na ọṅụ Ọ bụ mgbe ahụ ọ bịara ebe a ka o metara ofu ezigbo enyi a na-akpọ Benson of blessed memory. May his soul rest in peace. Ah, Ka nke ahụ na-ewu mgbe m nọ n'ebe a ajụrụ m ezigbo ese were bịawa o mere ndị mmadụ ha na oge mgbe m na-akọwara ka m siri were jụrụ ese were bịa ebe a mgbe m na-achọ ịlụ nwaanyị maka unu mara ịlụ nwaanyị adịkwa easy

dịka o siri were dị ka were njem m nkwagharị nkwagharị m malitere were bụrụ n'Okporo ka si were bido nkwagharị were na-abịa Amaifeke a pass ihe niile correct ha nwere onwe ha were kwado eme nkwagharị n'ebe m nọ maka ị mara ihe niile dị n'ụwa bụ vice versa ha eme ihe nkwagharị megide megide hụkwa na be anyị dịkwa okay
o were bụrụ na mụ na ada Otuokere Ezike bụ di na nwaanyị 1990 ahụ mgbe m gbara nkwụ gbaa nkwụ nwaanyị so having said that ihe m na-ekwu achọrọ m ka ụfọdụ n'ime anyị site n'ihe a mụtatụ nwa obere ihe ee eh, well achọrọ m igbu oge so much n'isi mbido achọrọ m ikele enyi m nwoke bụ nwa alabako nwa alabako yes nwa alabako Chinọnso kpa ya Chinọnso I want to thank you so much. Ị bụ obere nwa mana ihe ị na-eme erika. ọ ya ka m ji wee kpọọ gị afụ nwa echeta nna ama m your father very well mgbe m na-abịa okwu ee nwunye m bụ Dorothy ejechara m Ọnịcha mana amana m onye unu bụ mgbe ahụ mgbe m nụrụ na onye na champion ihe obiọma akpara m too much maka ibe nke anyị bụ Awọ Idemmiri anyị na-emekwa ihe o o nwe ihe dị iche na Ọlụ na Awọ anyị na-eme mana mgbe anyị jiri mee etego aka ebe sixties anyị emekata ya ndị ụka esi seminar alọta sị na ọ bụzi ihe ọgọ mmụọ mana ana m akọwara ha na ọ bụghị ihe dị ka ihe ọgọ mmụọ na-eme o ihe bụkwa ihe ure nwanne ị mara nwanne ya ị mara ntọala mara na onye na mụ na ya agaghị alụkọlata di na nwaanyị nne ọ bụla o siri dị mụ na ya enwe ike ime enyi ọ ya bụ ara na ụmụ ekele m ofu onye isi nọrọ bịara ebe a were kọwaa ihe bụ ara na ụmụ ọ ya bụ ara na ụmụ ọ bụ ihe ọzọ bụ ara na ụmụ ọ bụrụ ndị m fụsịrị ebe a ngiri ma na mụ na ha dị related mana n'ụbọchị nke a amarago m na ha bụ mụ na ha dị related ọ ya bụ ara na ụmụ ọ bụ ihe ọzọ bụ ara na ụmụ so Chinọnsọ ekelekwa m gị so much keep it up chukwu ya eme ebere ka ahụ ọ ga-ehi nne ka aka ya aka mgbe m bịara ịlụ nwaanyị ebe a ndị okenye nọsị mgbe ahụ gọrọ m ọfọ dị iche iche were sị na mbalaka une ka m bịara iwere n'iji gwa unu nke bụ eziokwu ọ mbalaka une ahụ ka m bịara dọkara were laba be anyị bụ Awọ Idemmiri plantịa ya wee na-eme ka ụnụ mara na that mbalaka une amụsasịala ebe ị ma na abụ m traditional chief nze ka m bụ anaghị agụ ụmụ ọnụ as a chief ama agụ ụmụ m ọnụ ụmụ m dị ka aja ama asị ụnụ na ụmụ m dị ofu ebo ịtọ ịnọ ise isii mba mba mba mba is against the Igbo tradition tradition anyị ebe a as an Igbo man and as a chief recognized red cap chief anaghị agụ mmadụ ọnụ mbalaka ahụ m jere dọkara ka ama ifeke ọ mụrụ nwoke mụọrọ m nwaanyị and mụ na ya bi n'udo ruo taa unu lesa anya unu nwere ike ịhụ ofu okorobịa nọ n'akụkụ m na unu dị ya n'ihu unu ya ahụ na o nwere ihu m ana m akpọ na ya so ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ihe niile ị hụrụ a na-eme nga adịmụrụ obi mmụọ ya ka m jiri wee hapụ ihe niile m kwesịrị ije taa o nwere occasion m nwere na Anambra ekwuo na ama ejelata ya taa na amagarịrị ihe a so ekele m onye ọbụla demeli demeli na ụdị organize e mere na ụdị ihe wee na-ayọkwa ụnụ biko si mee ihe mgbe ọzọ n'iru ee ọ bụ okwu ego ka m bịara ikwu ebe a maka a kpọba aha ego ebe a ndị ji one naira na two naira

Otito dịrị Jesu. Ọ na ị ga-apụta. Ee, biko na ije anyị bịara ebe a onye ezigbo ije ga-abịa a sị ya na-eme ede ya mụrụ agwọ ọ na-eme atụrụ ofu ofu eso ya efu na ihe a na-eme ebe a amapụ na ọ ga-adị otu a. ofu onye asị ya nwoke na a ga-eri n'ebe a mana o jekwa eburu ngaji n'akpa so ihe m na-ekele na ụmụaka ga na-akiri ihe o mere ndị kemgbe m gwara gị oge ka o mere ndị m jiri ahụbe mbụ ọhụrụ taa so ya were na-ekele sị ihe ụnụ mee Chineke ga-agọzi ụnụ ọ nga ka anyị bịara asụkara mpụraka ahụ and ihe onye ọbụla lụrụ nwaanyị n'ezie lụọ okoro ọdara nwa ga-akọ ya ha na ọmụmụ ọ gị nwoke ga-agba ọsọ mgbe e bịara bịa lụrụ nwaanyị na-achọ nwaanyị achọ nwa achọ ọ na-eme ndị ha alụ mọpụta ebe otu ọsọ ka m gbara ihe ndị a ihe m na-ekele ndị mere ihe

ndị agha ezinụlọ ọrụ ekele m ụmụ ụmụ ezike ụmụ ụmụ ibe ekele m ụmụ akwụkwọ Henry Chigozie Success Igwe abụ nwa Bechia egbe egbe nke
ị ga-ata

2022 ga-aka nke a n'aha Jizọs ka akwa ndị ga ga-eti ọnwa dị ije iwu nsọ ọṅụ ekelere m Chukwu na onye chepụtara ihe a na-ayọkwa Chukwu ka ọ gọzie onye chepụtara ihe a ihe a mgbe e mere ya mgbe m nwere idea o tego ezigbo aka ọ karịgo 30 years or 30 something years mgbe ahụ e pere mpe a na-emezi nke a n'oge a so adị m very happy ana m ekele Chinonso na ndị otu ya ọ ya-adịrị ụnụ mma ee anyị nọ ebe a kịta

ada anyị nwaanyị anọ ọzọ ọ bụrụ na ọ nọ ọ ga-anọ ebe a and ụmụ ya nọsịghị nso o wutere m na anyị bịara mmemme obere late mana e nwere obere ihe chi m ọ bụ mere eji bịa late a enweghị ihe m nwere ime ekele ka m na-enye Chukwu na-ekele ndị organiziri ihe a na-ayọkwa n'oge na-eteghị aka ka a organize ihe ọzọ a sị mberede nyiri dike mberede ka eji ama dike site n'amara Chukwu

sisi at least ka enye ndị mmadụ six months time yes ka a organize ihe a ee otu ọ dịla ya ihe ọ bụla anyị ji ebe a biko ee organizers o nwe ihe ka m gara iweta e nwere obere ihe m na-eme e nwere ndị ga-abịa be m echi yes even ndị ahụ nọ be m kịta a hapụrụ m ha sị ha enweghị ihe ga-emenụ aghara m ịzọta ụkwụ ebe a my sister si n'ebe a aka ịbịa gosi nsi mana ọmụọ sọ ha chere mụ na ha ga-awe abịa e nwere ndị m hapụrụ be m ha bịa kịta ha chebe m ọ sọ ya ka ọ ten o'clock ha ga-eche m mgbe m ji bata anyị continue ihe anyị na-eme ebe ahụ nke a wụ isi ee onye a wụ ada nne m ya soro m ọ na-alụ di n'ama ifeke na ndị be ọrụ agba kristiana akọwapụgo m onye a wụ nne m nne anyị nwunye Ọkafọ dike ọ bụrụ mgbe my father nọ ndụ ọ bụrụ mgbe my father nọ ndụ mmemme a I believe ọ ga-ebute ụzọ ọ naghị na-eri ihe ọ ga-ebute ụzọ mana ekele chukwu anyị emi ọnụ ya onye nke a wụ osote ada anyị nwaanyị ọ na-alụ di n'ama ọkpara ọkpara onye nke ọzọ obere nwaanyị na nwaanyị ọ na-alụ di n'Awo Idemmiri so Dorothy inwe nwanne nwaanyị ibe ahụ awọ ibe ndị ọgọ ee

ma e nwere ihe ị organiziri mee gị na ndị otu gị chaa aka ghọrọ jee chọọ ndị gị na-ekwu ego gị na-agụ ya agụ Ee, dede.

ọ hụrụ tutu ya ezi edewe ya ụmụ nwaanyị bịakọlata onye ọbụla ahụ onwe ya n'aha Jizọs anyị sị ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs haleluya

ana m ekele Chineke ekele onye mere ka a na-eme ihe a n'ezinụlọ a ekele dịrị Chineke n'ihi unu niile asị Chineke gọziere m unu ma nwoke ma nwaanyị ụmụ diala ndị enyi ndị ọgọ n'aha Jizọs na mbụ ana m ekele Chineke onye mere ka m bata n'ezinụlọ nde be Ezike praise the Lord na mbụ ezinụlọ be nna m esi m family Obiefule family Awo Idemili wee bịa n'ala a. aha n- aha nna mpa- nna apa m bụ Ezike Obiefule abịala m n'obodo a na-anụkwa Ezike asị m Chineke ekele na nsọpụrụ niile dịrị ya ebi ebi n'aha Jizọs ebe ọ bụla ụnụ niile si wee wepụta ihe a were na-eme ya anyị na-asị Chineke gọzie ụnụ niile mmaji bụrụ mmaji n'aha Jizọs ana m ekele Chineke n'isi nne m ukwu bụ Mmadụakọ Dorothy Mmadụakọ na-agba ifu a so ana m ekele Chineke ekele n'isi nwanne nwoke bụ nna anyị ukwu bụ brother Robert Mmadụakọ asị Chineke gọziere m gị n'aha Jizọs asị Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs nwanne nwoke ị hụrụ ebe a onye mere ka m bata n'ezinụlọ a onye unu na-ahụ ebe a mma m tara mma ya praise the lord mana ana m asị Chineke onye mere ka anyị zụkọta n'ezinụlọ a asị m ụkwụ unu ji bịa unu ga-eji alaghachi n'aha Jizọs praise the lord
Nna chi kwuru ọfụma Chukwu gọzie gị. dọkịta mere ka ị ga-asị anyị anyị na-akpọlitezie nna anyị ukwu Donatus Nwanekezie onye anyị ndụmọdụ ọgọside ije hei hei hewatakwa ego
Alphonsus. biko ihe m na-ayọ nwoke m ewu eh, adị m enye order mana eruo n'ihe na-emeni a ga-aga eme na o siri dị adị m ala sị kpọpụta lee lee nwa alabaka Ele Chinonso bịa.

onye masị otoghị nwanne nwoke nọ na 90 something ta- na- 90 something Thousand. ọ bụ a thousand ka ọ bụ yes yes onye chọrọ ilele ịdị nka wee ruo ya o je nga ele igbo tokoro ya nọ ọrụ ofu ego ya tinye a kpọpụta adụ e were ihe dome nga E- ele igbo tokoro ya nọ biko nọ kpọpụta ya mmenya ewe alakpuo m na m na-eme ha interruption yes ma ọ kwadị ndị ụmụ nwa dị a ọ wụ ndị ihu na ndị adị ma ndị be anyị Ehe. ihe m na-eme n'ihe ewu echee ka nka ele ihe ị ga-eme ka e were ka nka Yes.
onye nwanne m nwoke na nwunye ya nọ na onye nọ 90 something years That's correct.
Eh, nwunye ya nọ 80 something years. Ọ bụrụ esi mmadụ m bere ajụ m na Lagos. Sị ele ihe a ga-eme were ka nka. E were m gwa ha sị ya, kwube na eziokwu, ma mere ezigbo ome, mma erikela ego mmadụ. Ayo. Onye ọbụla metere ihe were ego onye. Mm. So, nwanne m nwoke, nwa otu ọ bụrụ onye eze. mmadụ ibere ọ gara mgbasiri ike ọ gara mgbasi ike yes so ka m gara iri nri biko snape snape onye mara sị ya da aka nka nye ha jụrụ m sị ele ihe a ga-eme ka ha were ka nka agwa m ihe a ga-eme so ana m
yes ọ na-ebu ụzọ wee na-emepe floor 1000 naira Jesus.
Amen. So onye chọọ nka ya bịa tiga aka n'otu ahụ. Onye chọọ nka nye MC Mike. Ọ bụ supplementary. anyị na-ekele nna anyị Alphonsus ndị obi gara aga biko onye ọbụla bịa tinye aka onye ọbụla ma na ọ chọrọ ịka nka n'ite ọmụmụ tinye aka n'ite ọmụmụ ị ga-anọma nga ata eji ya ga-awụzi ite nka ị ga ndị nọshọn nọ n'ụmụ m ibe m daalụ nụ thank you ihe merenụ bụ na eh, n'ezi anyị nọ bụ ọ bụ ezi nka ka ọ ezi nka maka bụkwa nne echi nke ukwu Eh, ọ ka mara aka mana amadị arọ ole ọwa awụ maka o si mee Aha. and eh, nna anyị ochie ma mama anyị ha ha ncha niile rutere 90 tupu ha nwụọ so ana m ekele Chineke na ụlọ ka anyị nọkọrọ taa yes na-ekelekwa Chukwu n'isi ụmụaka gbara mbọ maka m anyị anyị na ya amadị mgbe mgbe labako ugboro ole anyị chekwara ka anyị mee ihe anyị a. kwabịa mana Ekwere, na anyị ọkwa ha anyị ihe omume dala ego nwa bụrụ ebu ite nka ite ọmụmụ ọ bụrụzi ụmụ anyị

no amount is too small bịa tinye aka n'ite ọmụmụ ew nada adakwa ị ga-aka aka aka aka aka dalụkwa thank you very much give the mic Nọnso bịa Nọnso bịa Nọnso ịchọ ite nka chere eh, eh, nọdụ ala nọdụ ala nọdụ ala nọdụ ala ị ga-anọ nga ete akụ nọdụ nọdụ nọdụ nọdụ nọdụ ebikwala ya aka ihe ite nka N'ite nka n'ite nka onye ọbụla chọrọ ịka nka. ee

chief chere chere chere bịa ị na-agba ụwa ọsọ ugbu a ị ga-enye m ego gị ugbu a ị ga-enye m ego gị ihe ọ bụla ị nwere tinye aka n'akpa gị